oo ife magbulu onwe ya na mma ịmakwa na-eli ndị arụ arụ n'abalị anụnwa tata na amerịka obosi wee kụọ mkpụrụ na amerịka unu wee na-awa ji na Amerịka Tony Nnanyelugo Tony Ayigwe onye na-eme mmemme nke a bụ odogwu obosi bụ dibịa ahụike Nathan Chinedu Ụyammadụ

odogwu obosi nna ndewo abụkwa m amali nze jeje asị anyị na-eme ihe gbasara ndị igbo biko ka m jụọ gị obere ajụjụ ahụrụ m ihe unu mere ebe a kedu ihe a na-akpọ ya

ndị be anyị leenụ ji nke a bụ ji ndụ lekwanụ nke ahụrụ ahụ ilezikwa anya na efere unu ga-ahụ nke esiri ji ya wee odogwu obosi afa gị bụ odogwu obosi odogwu ka ị bụ ndị na-asụ latin sị o nomen est omen tupu ya aza Nomen est omen. Oh. All that. Father, no, I so clear. Okwe ekwe n'oyibo sị na your name is your fate. Odogwu Obosi, your name is your fate. Ị bụ Odogwu. Ife anyị na-ete akpa bụ ife Odogwu na-eme. ọ ga-adịrị gị mma Tony Odogwu Obosi Odogwu Obosi m ga-eji ohere a wee gwa ndị nọ n'ebe a onye nya bụ Odogwu Obosi bụ ọfụma maka na onye m mago for over close to 40 years n'ofu ụnọ akwụkwọ ka anyị jelụ even though he was my junior n'ụnọ akwụkwọ na o ji nwayọ aga bụ odogwu obosi afụnụrọ m onye ọhịa apụta ya onye ya na ya na-ese okwu ife na-ese gị na ọ ga-asị gị rikodo ka e welu nwayọ wee na-abịa chineke nna ga na-agọzi gị na ezinụnọ gị maka ife ọma ị na-eme ọnwa obosi ka ị bụ bụrụ nwa afọ Idemmili na Obosi dị na Idemmili so na ọ nwanne nwoke na-awa ji taa ịbụ ndị na mba ụzọ wee chi ndị ichie na-asị ọdụ nwa nwee ya mee gịnị ya kwaa nna ya na diọkpara ebutere okwu so ana m ekele gị Idemmili kwenu Idemmili kwenu! Idemmili kwezuonu! Iye! N'obere oge, anyị ekene gị ma ị na-agba egwu na nwa etu anyị si eme ya. Agwa m ụnụ na afa fa gụrụ ya na-atọ m ụtọ too much. Ọ chụbara enyi bulu ọkpa zọgbuo agụ. ị ma na e kwuru sị na ihe ọbụla a na-eme ọ bụ na nwaanyị anọghị ya na ya bụ ihe adịghị aga nke ọma biko ka anyị dum na-ekele Iyom Ụyammadụ ka o siri wee kwado di ya wee mepụta mmemme nke a dị ukwuu

Dr. Boniface Chukwuemeka Ọtọ mụnwa bụ onye Nkpor Nkpor junction mụnwa bụ vice president ndị Idemili United Atlanta wee sị ka abịa m nyere nwanne anyị nwoke bụ dọkịta Ụyammadụ na nwunye ya maka na fa so na ndị otu anyị tata a na-awa ji ndị Obosi ọ gịnị ka ịwa ji gosiri n'omenala Igbo ọ ife magbulu onwe ya na mma ị makwa na-eli ji arụ arụ n'abalị anụnwa nyere ya ezigbo taa ememe ife na omenala Igbo ka ọ bụ n'ịwa ji ji dị ebe a n'abalị a kakwa nkụ o ọ ka nkụ afụrụ m ya n'anya m omenala a juru m afọ n'ihi ịwa ji bụ omenala ndị Igbo n'ụwa mbụ a na-eji omenala ji agụ kalenda n'ihi ọ ihe na-eme n'afọ n'afọ ọ ga na-eme omenala ji a na-eji ekele chineke chineke ha mee na-enye ya ndụ nga taa o juru obi dịbụ ụtọ chi ndị ndị anyị ala bekee amerịka nwere ụdị omume dị otu ala bekee ee ama m ha na-eme ya a ga ịna ememe ya na-ememe ya mma o juru m afọ ime na onye onye m ihe ọ pụtara wụ na ndị Igbo na ha amụtala ihe anyị na-ekụziri ụmụ anyị ihe dị iche iche ọ wụ omenala obi dị m ụtọ na ndị Igbo apụtago anyị na-eme ya n'obi ndị Igbo ọwụ ihe ọma ndeewo sir aha m wụ Ojomma ndị Igbo Ojomma ndị Igbo ọ odogwu Obosi kwa afọ n'afọ odogwu na-akpọ emume iri ji ịwa ji n'ụlọ ya mana afọ a ọ sị na ya na-emebu ya n'ụlọ mana ndị mmadụ wee karịa a sị ka ya bupụtara ya ndị Igbo na obi ndị Igbo ka ji ya wee rute onye ọbụla aka ọ ihe o mere na ya chọrọ ka ndị Igbo bịa ka anyị nwee aṅụrị omenala omenala Igbo ọ bụ kwesịrị ịdị anyị na-eme ya odogwu Obosi izi mee ya ụmụ anyị wee mụta amụta oge ike gwụrụ anyị akụziere ndị ọzọ eh, ebe ọ bụla onye Igbo nọ ọ ga na-akụzi omenala a na-eme ka a na-amụta ọ dị mma ndị be anyị ebe a ka anyị bịara na njedebe mmemme nke a biko aka m bụkwa Amalinze jeje azị daalụkwanụ ka unu si nọnyere anyị odogwu Obosi dibịa ahụike Nathan Chinedu Uyammadu daalụ ka i siri kpọkọta anyị na-ekenekwazi nwunye gị bụ Iyom Uyammadu daalụnụ rinne na-ekelekwa ndị niile bịara abịa ndị be anyị sịkwara na nri atọka ụtọ bụ na onye siri rie